Haigh gach duine agus fáilte go dtí ár ceardlann Yoga. Is mise Lorraine Nic Dhiarmada agus is múinteoir Yoga mé. Inniu beimid ag díriú ar staidiúir seasamh agus na scileanna agus an eolas atá ag teastáil uait chun é a dhéanamh i gceart. So, chun tosaigh, beidh mata uait nó píosa beag spás. Éirigh compordach agus tosóimid. So, just chun te suas píosa, táimid chun cúpla ciorcal a dhéanamh lenár gcorp. So, is tú ag déanamh é seo, ní gá do chosa a bheith díreach. Is féidir iad a bheith cromtha agus. píosa gluaiseacht agus fuil nua a thabhairt go dtí do dhroim agus do chosa agus téigh an bealach eile, téigh timpeall. Go maith. agus tar ar ais suas agus táimid chun cúpla ciorcal a dhéanamh lenár gcom agus tabhair am go dtí do chorp, níl a fhios agat pé fáth a bhfuil sé teann, b'fhéidir níor chodail tú i gceart, téigh an bealach eile nó b'fhéidir bhí tú ag déanamh spóirt agus tá. píosa beag péin i do chorp, just tabhair píosa am chun é a te suas. Go maith. Agus b'fhéidir cúpla squats a dhéanamh just chun an fuil a bhogadh tríd ár cosa ar fad. Déan iarracht suí siar agus tú ag déanamh é seo. Iontach. Ok. So, is muid ag déanamh staidiúir seasaimh ar nós an crann nó b'fhéidir cúpla staidiúir lenár gcos sínte amach, is tábhachtach go bhfuil do bholg, matáin do bholg ag obair. So, sin an príomháit a bhfuilimid chun tosaigh. So, tar go dtí an talamh agus ar dtús caithfimid ár anáil a mhúscailt ionainn. Úsáideann tú d'anáil chun an fuinneamh sin a. a tharraingt uait agus go mbeidh tú ábalta leanúint ar aghaidh nuair atá tú faoi bhrú, gearrann d'anáil ach nuair atá tú faoi bhrú, sin an t-am is tábhachtaí lena é a leathnú. So. So bain triail as, long, tarraing an aer úr isteach trí do shrón agus is féidir é a thabhairt amach trí do bhéal, pé bealach is oiriúnaí duitse. So, anois, tosóimid píosa múscailt ar mheatáin ár mbolg agus ná déan dearmad, nuair atá tú faoi bhrú, úsáid d'anáil chun an, an, an tine nó an, an, an, an teas a mhúscailt i do chorp. Ceart go leor, luí siar agus ardaigh do ghlúin go dtí uillinn 90 céim. Agus anois, le do cheann agus do ghualainn, ardaigh iad freisin. Is féidir do lámha a chrosáil anseo, just cúpla uair, táimid chun teacht suas agus síos, ag úsáid do anáil. Leathnaigh do anáil an t-am ar fad. Nó má tá sé seo deacair, má thógann tú, lean ar aghaidh, má thógann tú do ghlúin níos giorra duit, beidh sé níos éasca, ach má bhogann tú iad uait, beidh sé níos deacra. Ceart go leor, tar isteach agus tóg cúpla rolla ó taobh go taobh. agus arís, rachaimid so anois, leag do méara taobh thiar do chluasa agus sín amach do chos chlé, agus malairt, sín amach do chos dheas. Anois, tarraing d'uillinn dheas go dtí do ghlúin chlé agus malairt, agus téigh ag rothar píosa Agus lean ar aghaidh anois. Tabhair faoi deara faoi an méid is a bhfuil an aer ag teacht isteach. Leathnaigh d'anáil. Mothaigh na matáin i do bholg ag obair. Múscail iad ar fad. Leanaimid ar aghaidh. Leanaimid ar aghaidh. Deich. Naoi. Hocht. Seacht. Sé. 5 4 3 2 1 Go maith. Agus tabhair barróg mhór duit féin. Agus an ceann deireanach, táimid réidh. So, mothaigh anois, mothaigh an teas sin i do chorp. Sín na cosa díreach go dtí an spéir. Agus anois, féach ar mo bharraicín. Las do bharraicín, oscail iad, scar iad amach agus brú do sál i dtreo an spéir. Anois, leag do lámha taobh thiar, nó b'fhéidir ar do chliabh arís, crosáilte. Agus anois táimid chun ísligh, 30 céim. Éist i gcomhair do anáil. Ísligh, 30 céim. agus ísligh just píosa beag ón talamh agus ardaigh arís tarraing isteach agus píosa roll out taobh go taobh píosa gluaiseacht anois ardaímid. Ceart go leor, anois is dócha go mothaíonn tú an an teas sin atá tú tar éis cothú i do bholg agus is tábhacht an an mothúchán sin a choinneáil. Coinnigh coinnigh leat é agus tú ag ag bogadh ar aghaidh go dtí ár céad staidéar. So, an eolas atá ag teastáil uait. Seas ar an talamh agus déan lámh as do bharraicín, scar do bharraicín agus brúigh isteach go dtí an talamh. Ag an am céanna, brúigh do sál isteach go dtí an talamh. Agus mothaigh anois do cholpa ag obair agus na matain móra ag do chosa ag teacht agus ag obair. mothaigh iad ag tarraingt ó do chnámha agus anois tá an-chuid obair ag dul ar aghaidh in íochtar mo choirp ach suas anseo tá mé bog go leor so beidh orm díriú ar an uachtar anois. So easna, is tábhacht go sníonn tú iad isteach, casfaidh mé. So in ionad do easna a bheith amach sní do easna isteach. Tarraing do imleacán siar go dtí do dhromlach, oscail do chliabh amach agus anois ag barr tarraing do ceann suas agus feicfidh tú anois go bhfuil tú láidir, go bhfuil tú ag brú síos agus ag an am céanna ag tarraingt fuinnimh suas ón talamh. Tá tú réidh. So, tosóimid. So, seas ar do chos dheas agus ardaigh do chos chlé. Déanfaidh mé a mhalairt. Beir greim ar do ghlúin agus anois cuir d'aird ar do chos ar an talamh, ar do bharraicín, scar iad agus brú isteach go dtí an talamh iad. Brú isteach do shál agus ardaigh trí do cheann. Go hiontach. Agus anois, oscail amach é. Má tá duine ar taobh leat, bí cúramach, b'fhéidir cuir do lámh níos airde nó níos lú agus tar ar ais go dtí an lár. Leag síos é. Anois bí mín agus tú ag bogadh ó taobh go taobh. Tá an bogadh agus na céimeanna beaga idir na staideanna tábhachtach freisin. Ardaigh do chos eile, do chos dheas. Déanfaidh mé a mhalairt. Beir greim ar do ghlúin agus arís brú tríd an talamh agus ardaigh do cheann agus oscail amach é. Oscail do lámh amach agus las do mhéara. Agus ar ais go dtí an lár. Go hiontach! Now, ná bí buartha má tá píosa wobbleála dul ar aghaidh. Má tá, tarraing do imleacán siar, brú tríd an talamh. Gabhaimid arís. So ardaigh do cos chlé arís. Agus an uair seo is féidir greim ar an ghlúin nó is féidir greim ar an bpríomhbharraicín agus brú amach do chos. B'fhéidir níl an solúbthacht anseo agus muna bhfuil is féidir é a chromadh píosa. Ach má tá, brú amach do sál agus anois oscail amach. Ná déan dearmad faoi do anáil. Líon do scamhóg. ardaigh trí do cheann agus ar ais go dtí an lár agus deas mín anois, leag síos do chos, ardaigh an ceann eile nó b'fhéidir ní bheidh na dhá taobh mar an gcéanna, níl siad domsa, tá níos mó solúbthacht ar mo taobh eile ach bainfidh mé triail as, so beir greim ar do bharraicín nó do ghlúin agus brú amach do sál. Agus anois, oscail é! Bí cúramach má tá daoine in aice leat! Ooh, píosa wobbláil, brú tríd do bharraicín agus do sál, ardaigh trí do cheann, leathnaigh d'anáil agus ar ais go dtí an lár agus síos. Go hiontach, sin an príomhcheann. Agus an rún ná chun brú tríd an talamh tarraing an fuinneamh suas chugatsa agus na matáin isteach anseo sa lár a mhúscailt agus coinnigh ag obair an t-am uilig. Ceart go leor, an dara ceann. So, casfaidh mise, tá tusa i gceart ansin.